A chairde, is mise Caitlín Nic Aoidh as an tSeanbhaile. Tá mé iontach go deo bródúil as ár gceantar dúchais agus an Ghaeilge ghalánta atá againn i gCloich Cheann Fhaola. Mar is eol daoibh, tá Plean Teanga Chloich Cheann Fhaola réidh le seoladh agus is é an aidhm atá leis an phlean ná go dtiocfadh ardú ar líon na ndaoine a bhíonns ag caint Gaeilge sa cheantar agus fosta ar an Ghaeilge laethúil atá le cluinstin ann. Tá mise mar an chéad ambassador don Ghaeilge i gCloich Cheann Fhaola agus sílim féin go bhfuil sé millteanach go deo tábhachtach go mairfeadh an Ghaeilge mar theangaidh bheo i gCloich Cheann Fhaola ann. Ní mise amháin a chreideann sin. De réir an tsuirbhé, creideann 94% den phobal go bhfuil sé tábhachtach go mairfidh an Ghaeilge sa cheantar. Agus i gCloich Cheann Fhaola, síleann 73% den daonra gur buntáiste mór í an Ghaeilge dúinn. Agus, mar a léiríodh sa suirbhé, tá muid, daoine óige an cheantair, ag iarraidh go mairfidh an Ghaeilge i gCloich Cheann Fhaola. Agus beidh deiseanna againn Gaeilge a úsáid amach anseo.
Céard atá sa phlean? Bhuel, plean seacht mbliana atá ann, le go leor gníomhaíochtaí inti chun borradh a chur faoin stádas agus úsáid na Gaeilge i gCloich Cheann Fhaola.
Tá muid ag súil go mbeidh níos mó deiseanna ag daoine an Ghaeilge a labhairt sa phobal. in achan áit sa saol. Tá sé mar aidhm againn gach seirbhís a bheith ar fáil trí Ghaeilge i gCloich Cheann Fhaola. Go dtig leat do siopadóireacht a dhéanamh i nGaeilge. Spórt nó caitheamh aimsire a dhéanamh i nGaeilge.
gur féidir le daoine pionta a ordú i nGaeilge go mbeidh Gaeilge á labhairt achan áit. Tá sé mar aidhm ag an bplean go mbeadh achan pháiste i gCloich Cheann Fhaola ábalta ardchaighdeán oideachais a fháil trí mheán na Gaeilge. sa naíonra, sa bhunscoil. sa mheánscoil. Go mbeidh gach tacaíocht agus acmhainn ar fáil dúinne, na múinteoirí, ar mhaithe le ardchaighdeán oideachais a chur chun cinn dár bpáistí.
Tá sé mar aidhm go mbeidh gach tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí atá ag iarraidh a gclann a thógáil le Gaeilge. Tá sé mar aidhm go dtabharfaí seans do achan duine an Ghaeilge a fhoghlaim ar bhealach samhlaíoch. And those of us without Irish will be given the opportunities to learn and practice the language. Go raibh maith agat. Please help us.
Bhí ionchur iomlán ag an phobal sa phróiseas seo. Chuige sin, beidh fóram á bhunú, áit a mbeidh guth ag gach duine agus ag gach coiste sa phróiseas i gcur i bhfeidhm an phleanáil teanga.
Tá sé mar aidhm ag an bplean go mbeadh Cloich Cheann Fhaola aitheanta mar láthair turasóireachta, áit le saibhreas teangaidh, saibhreas oidhreachta agus saibhreas cultúrtha. Tá súil agam go gcuideoidh an phlean le cúrsaí fostaíocht agus gnó sa cheantar. Ná déanaigí dearmad go bhfuil úinéireacht agaibhse, an pobal, ar an phróiseas pleanáil teanga, idir óg agus aosta, daoine le Gaeilge líofa, foghlaimeoirí, as well as those without the language. The plan belongs to everyone. Is linne ar fad an phlean.